tile fila nin min na n'u taara ataki kɛ péage ataki mɔgɔ dama mɔgɔ duuru mɔgɔ joli sara la ce jour là o tile fila o bɛɛ ho ha ho ho ha ho non c'est pas ça mun de bɛna kɛ pour que ataki kana kɛ il faut que maliyɛnw yɛrɛ de ka sɔn yɛrɛ an ka matériel bɔ devant an ka humanisme na devant c'est fo n'an ma b'o kɔnɔ mali ne ɲɛ tɛ mali la quoi fɔlɔ fɔlɔ danbe hɔrɔnya adamadenya o de tun b'an bolo mais bi bi in na wari wari sanu wari wari wari poste de contrôle ka rétabli buguni donda la poste de sécurité disons buguni donda la ala kama u k'a kɛ autorité k'a kɛ ala ni kira kama u ka buguni donda u ka checkpoint sigi mobilitigiw mana don mobilitigiw bɛ don ka bɔ kɛ u ka se ka contrôler il faut que fagali ka kɛ ou bien saya yɛrɛ ka kɛ hali maliyɛn ka so pour que maliyɛn ka conscience sɔrɔ ko saya bɛ ka kɛ maliyɛn y'o de f'i maliyɛn bi kɔnɔntɔn bɛ sa kɛmɛ bɛ sa i b'a ye boîte la Bamako an bɛ k'an ja comme si rien n'était parce que c'est pas ta famille c'est pas ta famille kari ye mɔgɔ bi naani ou mɔgɔ bi duuru kɔ faga la même i b'a sɔrɔ o don bɛɛ bɛ k'i ja mali kɔnɔ yan mali yɔrɔ tɔw la comme si nous ne sommes pas de, du même pays il faut k'o de ka dabila donc denmisɛnninw k'a essayer k'a bila u kunna k'a fɔ an de ye fa kelen ba kelen n bɛ parti na o n bɛ mouvement na o t'a la aw de ye fa kelen ba kelen an ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin jamana jɔlen ma ka essayer ka eh, cɛkɔrɔba ninnu ka kɛlɛ an k'an sen b'o la quoi u ka mɔgɔw wele dɔrɔn comme code de famille ni fɛn ninnu kɛra cogo min na u ka mɔgɔw wele 26 mars la mɔgɔw ka na bɛɛ k'a fɔ vraiment transition ka prolonger u ka mɔgɔw wele 26 mars la bɛɛ k'a fɔ ko transition tɛ prolonger a bɛ dan tɛ maliyɛnw yɛrɛ de y'u ka destin ta en main u ka mɔgɔw to n'u yɛrɛ hakilina ye quoi mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ hali meeting min bɛ ka kɛ a podium jeune m'a loué a radio jeune m'a loué a couverture médiatique i b'a sɔrɔ jeune t'a wari bɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen qui sont derrière minnu b'a wari bɔ ça veut dire que quoi a jateminɛ dɔrɔn e ka e ka jaabi b'i yɛrɛ bolo ko e n'i ka denbaya u bɛ se ka taa aw bɛɛ kan tigɛ parce que e sécurisélen tɛ mais lui il est sécu c'est l'homme le plus sécurisé au Mali Assimi euh, mais sɔrɔdasi fɛnɛ don ils ont intenté ils ont tenté ka ale égorger donc c'est un message fort pour le peuple malien pour la jeunesse jeune minnu bɛ ka instrumentaliser ka bɔ waa kelen ni waa filaw kama k'u ka denbayaw bila en danger. ne ma kuma fɔlɔ. La classe qui s'émerge. Ka cɛ muso bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. buguni siti an tɛ bɔ kuma bɛɛ nka kuma kelen kelen ninnu na an bɛ to ka bɔ parce que an ɲɛ b'a la an ka e, buguni ba buguni a denmisɛnninw u wulilen don k'u jɔ ko développement bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ olu kun bɛ bɔ o sira fɛ donc an hakili b'a la denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn e, scène politique kan nka a ka mouvement b'a bolo ni o ye mouvement eh, ɲɛda kura ye donc euh, an bɛ ale de fɛ yen bi eh, an tɛna a tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye nka minnu b'a dɔn déjà olu y'a faamu mais minnu m'a dɔn a bɛna kɛ surprise ye olu ma ni ala sɔnna a ma sisan sisan an ni ale bɛna kari ɲɔgɔn na a ka hakilina ye mun ye mun ye a bɛna olu bɛɛ lajɛlen dɔn bi sɔgɔma n balimakɛ ba ni eh, sɔgɔma i tɔgɔ ani jamu ok eh, n b'a fɔ fɔlɔ auzubilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim wasalatu wasalamu nabiyula an bɛ ala fo ka kira fo o kɔfɛ an b'an faw n'an baw fo donc euh, ka buguni cɛ ni buguni muso fo ka buguni dugutigiw lakaw fo ka buguni alimamiw fo ka buguni denmisɛnnin fo an'a muso ka bɛɛ lajɛlen fo ka mouvement ɲɛda kura mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ modibo kone van premier buguni ne ka fierté bon n ka jɛkulu ye euh, mouvement de ye mouvement politiki don euh, jɛkulu in tɔgɔ ye mouvement ɲɛda kura ni tubabukan na a bɛ se ka fɔ ko le mouvement le nouveau visage Donc, euh, Bougouni ne ka fierté. C'est un mouvement local, c'est pas un mouvement euh, national, c'est un mouvement local. An bɛ Bougouni donc ne coordinateur ye y'a coordinateur général de ye donc euh, mais mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ mɔgɔ caman b'a kɔnɔ don o don mɔgɔw fana bɛ don a kɔnɔ quoi qui compte aujourd'hui plus de 2000 personnes mɔgɔ ba fila ɲɔgɔn na o de bɛ mouvement kɔnɔ parce que a sigilen bɛ Nafandugu a sigilen bɛ Bougouni c'est à dire le nouveau visage o ye ko kura ye quoi euh, ɲɛda kura c'est à dire euh, comme u ko mali kura mais mali kura nana sɔrɔ ne ye mouvement ɲɛda kura sigi parce que déjà ne y'a dɔn mali kun mago bɛ euh, ɲɛda kura la donc euh, ka sira kuraw bɔ ka denmisɛnninw hakilina falen ka ɲɛsin tiɲɛ ma donc c'est pour ça que depuis 2018 2019 2020 donc ne ye mouvement ɲɛda kura sigi sen kan Eh, an balimakɛ modibo kone eh, an y'o faamu eh, an b'a dɔn an delilen bɛ k'i ye bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ an b'i ye an b'i ka activitéw suivre kuma dɔw la i fɛnɛ ni kuma min b'i kun ni kan cɛ i bɛ bɔ i b'a di ka page la ni o ye van premier buguni ne ka fierté ye mhm. donc euh, nka bi an y'a ye k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ an tɛ i ye bɔlɔlɔ sanfɛ ɔ dugu fɛnɛ kɔnɔna fɛnɛ na i ka mouvement kun dɔgɔyara kosɛbɛ yala eh, a ko kun kɛlen bɛ cogo di eh, bala donc n bɛ i fo i ka ɲininkali la ne kun tununa dɔɔni bon tununi jugu tɛ parce que jamana tagabolo de don c'est à dire adamaden il faut que i ka jamana tagabolo lajɛ ka sɔrɔ k'i ka action poser parce que mali bɛ cogo min na depuis uh, mouvement i b'a jateminɛ depuis mouvement euh, du 5 juin daminɛna donc moi je me suis fait rare n ye n senna sumaya ko caman fɛ politiki ni ko caman fɛ parce que n b'a dɔn k'a fɔ jamana tagabolo man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc euh, sani n ka na parti pris kɛ c'est à dire ka taa gauche fɛ ou bien ka taa droite fɛ n ye n ta kɛ lajɛli ye ka n ta kɛ lamɛli ye donc euh, o de y'a to n tununa parce que anw tɛ eh, parti pris la an tɛ mɔgɔ ka côté la quoi n tɛ n tɛ politicien ye jeune politicien ye min bɛ eh, mɔgɔ dɔ ka côté la n tɛ pouvoir ka côté la n tɛ opposition ka côté la ne bɛ min côté la dɔrɔn o ye peuple ka côté peuple ye jumɛn ye c'est à dire eh, une démocratie gouverne la gouvernance par, euh, par le peuple pour le peuple aussi quoi en fait an ka jamana ka taga ɲɛ o ye ne ka objectif ye dɔrɔn jamana ka taa ɲɛ dans la paix a banna o ye n ka objectif ye mais ni n taara don kɛlɛ dɔ kɔnɔ a bɛ n dévier ka bɔ n ka sira kan donc n ka sira tɛ mɔgɔ kɛlɛ ye n ka sira tɛ tagabolo kɛlɛ ye n ka sira ye fasoden kanuya sira de comme je l'ai toujours dit eh, mouvement ɲɛda kura c'est à dire ka sira kura di denmisɛnninw ma ka sira kura fɛnɛ di jamana ma c'est à dire an ka ɲɔgɔn samasama in dabila maliyɛn filɛ nin ni maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ mais kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que maliyɛnya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ ye wa parfois i b'i yɛrɛ ɲininka i b'a est ce que ninnu ye fasoden jamana kɔnɔ den kelen ye quoi parfois donc du coup i kan k'i makun de i b'a dɔn ko eh, fasodenya ani eh, sinjiya pratiquement a bɛɛ ye kelen a bɛ ɲini ka kɛ kelen ye quoi parce que e bala in filɛ nin ye ani bugunisiti mɔgɔw gurupu filɛ nin ye e m'a ɲini ala fɛ k'i ka kɛ maliyɛn ye ne van m'a ɲini ala fɛ n ka kɛ maliyɛn ye ala ka choix de don donc a b'aw bila ka na dugu la k'aw bɔ mɔgɔ kelen na donc vous êtes obligé c'est une obligation sur vous aw ka sira kelen bɔ aw ka bɛn a ka kɛ fa kelen a ka kɛ ba kelen mais mali la tu te demandes parfois est ce que i yɛrɛ kuma dɔ la i yɛrɛ k'a lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que i ye maliyɛn i b'i ɲininka mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɔgɔn clash bɛ ka ɲɔgɔn tan pour des futilités u bɛ ɲɔgɔn sama sama sama sama est ce que ninnu yɛrɛ ye maliyɛn ye est ce que anw yɛrɛ ye maliyɛn ye kuma dɔ la i b'i ɲininka parce que maliyɛnya kɔrɔ ou bien fasoden kelenya kɔrɔ ye i ni ne bɛɛ fa kelen bɛɛ ba kelen an tagabolo kelen hali n'an tɛ se ka kɛ jeli n'a tɛ diinɛ kelen na mais a bɛ se ka kɛ an ye tagabolo kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ na n'o ye jamana ye mais kuma dɔ la tu te demandes s'il y a parfois opposition ou bien majorité ou bien face c'est à dire fanga ɲinina ou bien ne y'a sɔrɔ en réalité an ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi tuma bɛɛ ne bɛ to k'a fɔ jeunes ye o yɔrɔ la ko an kana an sen don mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛlɛ la parce que i b'a dɔn olu bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn fa dɔn u bɛ ɲɔgɔn ba dɔn u bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn u bɛ ɲɔgɔn fɛn dɔn u tila ka taa kɛnɛma u bɛ min kɛ ani so kɔnɔ u bɛ min kɛ c'est pas kelen tɛ u b'an jeunes nafili k'anw bila ɲɔgɔn na parce que ni mɔgɔ minnu bɛ sa jeunes de bɛ sa ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ jeunes de ta kɛlɛ kɛ mais olu yɛrɛ dama bɛ tila ka taa ɲɔgɔn ye dibi la donc denmisɛnninw k'a essayer k'a bila u kunna k'a fɔ an de ye fa kelen ba kelen n bɛ parti na o n bɛ mouvement na o t'a la anw de ye fa kelen ba kelen an ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin jamana jɔli ma ka essayer ka eh, cɛkɔrɔba ninnu ka kɛlɛ an k'an sen b'o la quoi an k'an ta kɛ hakilinan kɛlɛ ye hakilinan ye jumɛn ye fɛn fɛn bɛ jamana lataga ɲɛ fɛn fɛn bɛ jamana lasécuriser fɛn fɛn b'a to anw yɛrɛ bɛ faso kanu kɛ komi ala b'a fɔ cogo min na faso kanu yɛrɛ ye arijinɛkɛnɛdenya tagamasere ye mais i tɛ se ka faso kanu à partir min b'a kɛ i bɛ dɔ ka kɛlɛ la a kana kɛ mɔgɔ kɛlɛ an k'a to k'a kɛ fasoko kɛlɛ ye quoi donc c'est pour ça que depuis mouvement euh, 5 juin daminɛna ka na kɛ samasamali ye fangaw nɔfɛ jeunes bɛ eh, kɛlɛ kɛ an fɛ jeunes bɛ sa des trucs comme ça bɛɛ b'a fɔ ko dɔw ta ye fangako ye dɔw ta tɛ fangako ye or que au même au même moment i b'a sɔrɔ maliyɛn den dɔ bɛ yen nord o bɛ ka sa caman caman u bɛ ka sa u bɛ ka jeni u bɛ ka fɛn i b'a sɔrɔ o kuma fɛnɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn den dɔw u bɛ k'u diya boîte la bamakɔ u bɛ k'u diya boîte la sikaso u bɛ bama u bɛ buguni u bɛ fan wɛrɛ fɛ donc on se demande parfois si en réalité anw maliyɛnw ye fa kelen ba kelen ye quoi donc ce qui fait que ne ye n makun ka n makun fɔlɔ fɔlɔ sani eh, jamana ka sen kelen sɔrɔ o de ye tunukun ye sinon salon an ye action caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye eh, dingɛlabɔ ni fɛnw ye maintenant ɲinan fɛnɛ an ye eh, sisan n ye don dɔw kɛ mais olu bɛɛ ma yira kɛnɛ kan n y'a essayer n ye don dɔw kɛ olu ma yira kɛnɛ kan olu ma yira mɔgɔ la donc kunu tu étais là présent aussi an ye yirituru dɔw kɛ donc c'est des actions an bɛna kɔnɔ dɔɔni dɔɔni mais jamana tagabolo de tun y'an siran o de kosɔn an tun ye an ka activité sumaya dɔɔni fɔlɔ Eh, ne y'a sɔrɔ i ka question jaabi eh, moribo kone ka kuma mɛn sisan mun tun y'a tunu a bɔra k'a ɲɛfɔ sisan sisan o hukumu kɔnɔna na an bɛ continuer ni an ka ɲininkali ye barisa eh, nin cɛba in a jɔda ka bon kojugu buguni an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama buguni denmisɛnnin tuloma dɔ don donc o kama a tɛ se ka to buguni ka ɲɛtaga kɔfɛ a tɛ se ka to jamana fana ka kow kɔfɛ donc eh, moribo kone an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ nin wagati in na an bɛ cɛmancɛ fanga bolo nka yala hakilina jumɛn de bɛ e la cɛmancɛ fanga ka tagabolo la ani maaw bɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara u ka eh, i k'a dɔn k'a fɔ wagati kan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko ninnu na ok bala i ka o ɲininkali diyara n ye trop parce que n ye eh, kuma min fɔ o de min tun ye n tunu c'était juste ka jamana tagabolo ala nan'a kɛ an nana yɛrɛ sɔrɔ transition kɔnɔ transition mɔgɔw k'a faamu transition ye tubabukan de ye transition ye tubabukan de ye mais a bamanankanama ye min ye sisan transition n bɛn'a ɲɛfɔ par exemple ni mɔgɔ min bɛ transit dɔn par exemple c'est comme mɔbili dɔ bɛ bɔ eh, côte d'ivoire a tɛ jɔ mali la a bɛ tɛmɛ dɔrɔn de mais a bɛ formalité dɔw accompli a bɛ taa Côte d'Ivoire de eh, a bɛ bɔ Côte d'Ivoire a bɛ taa Sénégal donc a bɛ Mali cɛ ci mais Mali sariya dɔw bɛ yen a b'olu labato directement a bɛ continuer a ka sira fɛ o kɔrɔ ye di an bɛ taran camancɛ fanga de la camancɛ fanga kɔrɔ tɛ ko fanga yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ fanga légitime de don quoi fanga dɔ don dɔrɔn a nana fanga dɔ bɔ yen nɔ donc ko o ka ko o tagabolo man ɲi donc ale bɛna fɛn dɔw bila sen kan ka sɔrɔ ka sira di jamana yɛrɛ denw bɛna taa kala ta mɔgɔ min ka sira di o ma donc en réalité o ka mission ye mission min ye dɔrɔn ka na fɛn dɔ régulariser ka régularisation kɛ dɔrɔn c'est à dire ka fɛn dɔw bila sen kan dɔrɔn ka sɔrɔ ka sira di mɔgɔw ma maintenant eh, bala mali kuma gɛlɛyara kojugu buguni siti mali kuma gɛlɛyara c'est à dire n'i ye kuma dɔ fɔ ko ka prolonger mɔgɔ minnu b'a fɛ a ka prolonger olu na tɛgɛrɛ f'i ye n'i ko kuma dɔ fɔ sisan k'a kana prolonger mɔgɔ minnu t'a fɛ a ka prolonger fɛnɛ olu na tɛgɛrɛ f'i ye ne ka hakilina ye min ye dɛ mali bɛ ɲɛ cogo o cogo mali bɛ ɲɛ cogo o cogo ni transition de bɛ se ka mali bila sen kan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ u ka u kan ka min kɛ olu de b'o dɔn parce que olu kan k'a dɔn u bɛ se ka min kɛ ka bila sen kan délai la parce que olu yɛrɛ de ye délai di donc sariya kɔnɔ n'i ye min di n'i ka engagement di i kan ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen nɔ maintenant ni o sariya kelen parce que sariya bɛ ta hadamadenw de fɛ n'olu fana y'a dɔn k'a fɔ en réalité u ye min fɔ u tɛ se k'a kɛ ka temps kɔnɔ maliyɛndenw de bɛ tila ka sigi an maliyɛnden kelenw de bɛ tila ka sigi k'a fɔ ko vraiment a tɛ a u ye min u bɛ ka sira min ta sira ɲuman de don donc an k'an jija an k'an sigi ka kuma ka dɔ fara u ka eh, eh, transition délai kan eh, ouais, transition délai kan mais ka mɔgɔ dɔw laɲini ka mɔgɔ dɔw labɔ duguma olu k'a fɔ vraiment transition ka prolonger transition ka prolonger mais u yɛrɛ t'a dɔn transition kan ka prolonger kun min na juste parce que dɔw ka intérêt don ne ne b'o contre la ne b'o de contre la nka e ko ko eh, dɔ n'a sɔrɔla ni u bɛ baara ɲuman na ko mɔgɔ bɛ se ka hakili jagabɔ o kan k'a fɔ ko dɔ bɛ fara a kan nka dɔw ka intérêt don mais yala maa minnu ka intérêt don est ce que yala u ka jateminɛ tɛ k'a fɔ ko eh, u bɛ baara ɲuman na walima e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o maa ninnu kan non olu yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ t'u yɛrɛ olu yɛrɛ t'u yɛrɛ sanctionner o peuple de b'olu sanctionner o kɔrɔ ye di minnu bɛ ka jamana mara bi a bɛ minnu bolo ala y'a garisɛgɛ jamana garisɛgɛ minnu garisɛgɛ don ka jamana mara bi a t'olu bolo a bɛ peuple de bolo peuple ɲɛ bɛ ko la o mɔgɔ ara maliyɛnw ɲɛ bɛ ko la u b'a dɔn k'a fɔ vraiment n'u bɛ ka baara kɛ n'a bɛ ka t'u jimi sira fɛ olu de b'a fɔ vraiment dɔ ka fara kan ni assise kɛra u b'a fɔ dɔ ka fara kan maintenant n'olu y'a dɔn maliyɛndenw kelenw de b'a dɔn vraiment a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ u kan ka u ka élection organiser dans le délai u ka bɔ yen a ka di mɔgɔ ma mɔgɔ légitime ma u k'a baara kɛ a ka to kursi ka kɛ quoi peuple de k'a choisi ne ka hakilina y'o de quoi peuple de k'a choisi mais mɔgɔ dɔw ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko vraiment an hakilina ye nin ye a fɔ ka transition prolonger or que il y a d'autres qui sont en train de les orchestrer derrière ne ka ne mɔmɛ fɛ o de ka dabɔ donc e yɛrɛ ka faamuya la o b'a yira k'a fɔ maa dɔw de bɛ ka bɔ ka propagande kɛ fɔlɔ walasa ka se ka simulation ka mɔgɔw jatigɛ pour que mɔgɔw ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ voilà exact exact exactement o ye n ka n ka kuma yɛrɛ taga bolo o de ye quoi parce que maliko kɛra o de ye mɔgɔw ka bɔ dɔrɔn ka mɔgɔw bɔ dɔrɔn ka mankan ci directement mɔgɔw ka taa mɔgɔw ka côté la or que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ ka fɔ maliyɛnw ye c'est à dire an kana to toujours k'an ka intérêt de défend ka mɔgɔ dɔw bila surtout o de kosɔn n y'a f'i ye toujours ne ka kuma bɛ taa jeunes yɔrɔ quoi an ka mali jeunesse très général i b'a sɔrɔ a instrumentalisélen de don u bɛ taa don jeunes na ka jeunes yɛrɛ de bila devant de la scène mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ hali meeting min bɛ ka kɛ a podium jeunes m'a loué arajo jeunes m'a loué a couverture médiatique i b'a sɔrɔ jeunes t'a wari bɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen qui sont derrière minnu b'a wari bɔ c'est à dire mali peuple yɛrɛ de ka décision ta c'est à dire n'a ma ɲɛ ko wɛrɛ kɔ komi bamakɔ yɛrɛ de faaba ye ɛ u ka mɔgɔw wele dɔrɔn komi a code de famille ni fɛn ninnu kɛra cogo min na u ka mɔgɔw wele 26 mars la mɔgɔw ka na bɛɛ k'a fɔ vraiment transition ka prolonger u ka mɔgɔw wele 26 mars la bɛɛ k'a fɔ ko transition tɛ prolonger a bɛ dan ten maliyɛnw yɛrɛ de y'u ka destin ta en main u ka mɔgɔw to n'u yɛrɛ hakilina ye quoi toujours i b'a ye k'a fɔ hali ala ɲini na maliyɛn dɔ de b'i jɔ mɔgɔ dɔ ni ala cɛ komi ale yɛrɛ de bɛ i ka pour que i ka arijinɛ sɔrɔ i ka tɛmɛ ale fɛ de quoi mais en réalité o de kan ka dabila jeunes kan k'o de dabila c'est à dire politicien minnu bɛ wari di jeunes ma jeunes minnu bɛ tugu mɔgɔw kɔ wari kama jeunes minnu bɛ tugu mɔgɔw kɔ pour u manipuleli o de kan ka dabila pewu jeunes ka tugu conviction kɔ quoi c'est pour ça que kuma ne ka kuma bɛɛ n b'a fɔ ne ye mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ politiquement bilahi ni kuranɛ cɛ ne van ne ka juru b'i la i ka juru tɛ ne na parce que ne de bɛ tugu i nɔfɛ conviction na i ka mugan tɛ ne bolo min b'i bolo alhamdulila o ɲɔgɔn bɛ ne bolo bi walahi bilayi ne bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ conviction kan ani mɔgɔ min ko k'a bɛ se ka buguni jɔ n'i ko k'i bɛ se ka buguni jɔ n bɛ tugu i kɔ n b'i dɛmɛ fi sabili la ala ani kira kama ani n se ni n ka ani n se ni n damayira ye ayiwa o conviction kɔnɔna na ani i se ni damayira la hakilina yɛrɛ la e yɛrɛ bolo bibi na camancɛ fanga in yala a kan ka prolonger wa barisa i ye denmisɛnninw i y'olu jɔyɔrɔ fɔ a kɔnɔna na n'u bɛ ka min kɛ bibi na mais e yɛrɛ hakilina na yala e ye baara min ye u sigilen ni sisan cɛ yala dɔ kan ka fara a kan walima a ko kan ka kɛ cogo di en réalité eh, bilayi wallahi n'o de fɔ la décision la décision doit être prise par le peuple c'est à dire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kan k'a fɔ a ka prolonger mais mɔgɔw kana instrumentaliser ne va nin da ka dɔgɔ a la k'a fɔ a transition prolonger ou bien a kana prolonger ne da ka dɔgɔ o la quoi mais ne hakilina ye min ye ko jeunes kana sɔn ka mɔgɔ ka dɔrɔmɛ d'i ma ka mugan d'i ma ka waa kelen ne ma un million d'i ma i ka bɔ ka taa i fa n'i baw lafili ka tila k'i yɛrɛ ka avenir don bɔgɔ la o ka dabila pewu maliyɛndenw de ka wele ka bɛɛ wele transition kan ka prolonger ou bien a kana prolonger mais u bɛ ka baara min kɛ maliyɛnw ɲɛ b'o la o est ce que u bɛ ka baara kɛ est ce que u tɛ ka baara kɛ maliyɛnw ɲɛ b'o la o parce que minnu b'a kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn cɛ u bɛ ka min kɛ donc maliyɛnw de ka analyse b'o réponse d'i ma mais ne van de da t'a f'i ye a ka prolonger ou bien a kana prolonger n ka kuma ye min ye dɔrɔn maliyɛn denw ka wele 26 mars la buguni ta ka kɛ buguni stade la yan u ka stadium ta dɔrɔn k'a fɔ vraiment parti pris t'a la politiki ko t'a la fosi t'a la peuple société civile tous les partis politiques ani la jeunesse bɛɛ ka na ka n'i jɔ k'a fɔ question filɛ transition ka prolonger ou bien a kana prolonger hali n'a kɛra mɔgɔ compte a ka kɛ mɔgɔ compte donc o la u b'u ka jaabi sɔrɔ u ka sɔrɔ a instrumentaliser len parce que à partir du moment qu'on est en train d'instrumentaliser la jeunesse u ka mɔgɔw lafili ka mɔgɔw don sira kɔnɔ sira min bɛna taa don sira wɛrɛ la mɔgɔ min bɛ n'u y'a continuer walahi bilahi bɛna ye an bɛna taa an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mali tɛ bouger mali tɛ bouger mali tɛ taga ɲɛ toujours il va y avoir c'est toujours problème dɔ bɛ na toujours problème de bɛ na mali mago fosi tɛ problème na tuguni mali sɛgɛnna trop n b'a fɛ ka min f'i ye bala in ka réponse direct la ka nin kuma kulo transition kan o ye transition mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ eh, u yɛrɛ sigilen bɛ cogo min na u k'u miiri o la dɔrɔn n'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw de y'u ta k'u bila yen u k'u miiri o la dɔrɔn donc u kan k'u yɛrɛ sacrifier de olu ka baara kun kan ka kɛ sacrifice de u ka baara man kɛ fosi ye sacrifice kɔ et en plus la hɔrɔn n'i y'i dalakan di i dalakan bato mɔgɔ si ma muru da transition mɔgɔw kan na k'a fɔ ko a ye délai fɔ mɔgɔ si olu yɛrɛ de taara délai fɔ k'u bɛn a kan mais jamana nous sommes un pays souverain min ka d'an ye an b'o de fɔ bon jamana tɔw bɛ tugu an kɔ o de la mais n'a fɔra ko toujours anw de bɛ dɔ fɔ o ye ka tila ka taa dɔwɛrɛ fɔ hɔrɔn a kan ka hɔrɔn faga de d'accord e i b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka moribo kone mankan mɛn cogo min na sisan sisan i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni hakilina na ale tɛna n'a fɔ dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan nka ale bɛ transition mɔgɔw yɛrɛ n'u hakilina bila ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnnin minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka bɔ bi ale fana a ye weleli da ka ɲɛsin olu ma an bɔra k'o mɛn sisan o hukumu kɔnɔna na an bɛna tɛmɛ ka taa an ka ɲininkali naaninan na donc an ka ɲininkali naaninan o bɛ mun kan an bɛ deli k'a ye ka kɔrɔ eh, moribo kone anw yɛrɛ buguni siti an taara a caman na an y'a couverture kɛ a ka dugu la ani buguni dugu kɔnɔna na eh, an b'a ye a bɛ i ka dɔn k'a fɔ eh, partiw de accompagner kalafili caman na nka i ka dɔn k'a fɔ législative n'o ye i ka dɔn an ka wasadenbulon olu maaw ka kalafili ye o kan ka kɛ Eh, ni transition ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ sigi ma nka modibo kɔnɛ yala e yɛrɛ hakilina na bi bi in na eh, i bɛna to i ka parti politikiw accompagneli la walima e yɛrɛ ye eh, cɛbɔ ye wa bala min fo nin question in komi jeune don o don jeune ka kuma de don don o don n yɛrɛ fasoladen mɔgɔw ka kuma de don i hakili b'a la élection min tiɲɛna sisan sisan 2020 ta mhm. n'o élection législative ye an ye dɔw dɛmɛ an ye groupe dɔw dɛmɛ ala y'a kɛ olu passera mhm. ni après coup d'état kɛra olu bɔra yen nɔ mhm. don min na an b'a fɔ k'an b'o tigi dɛmɛ a kɛra jigilatigɛ ye mɔgɔ caman bolo parce que a meeting kɛnɛ kan a para eh, eh, hakili la e fɛnɛ bonisiti tun b'a kɛnɛ kan an y'a fɔ an faw n'an baw ye don min na ko vraiment an bɛna dɔ de soutenir vraiment a kɛra jigilatigɛ u bolo mais n ko ne van modibo kɔnɛ ka ko ye ala de bolo donc o de wa don n y'a f'u ye n ko ala bɛ ne guider de mɔgɔw tɛ ne guider n tɛ karamɔgɔ ko dɔn n tɛ soma ko dɔn n ka sira ye ala ko de n ko ala n b'a ɲini ala fɛ fɛn o fɛn ka ɲi modibo kɔnɛ ma ala ka ne bila o sira kan donc ce jour la olu m'a faamu olu jigi la dɔrɔn siran de ou bien ko wɛrɛ de don mais ala nan'a kɛ n ye min dɛmɛ o passera o jama kelen ɲɛ na n ye meeting dɔ kɛ a ma mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n y'o fɔ o yɔrɔ la n ko ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na ni élection in ko transition mɔgɔw ye élection in organiser n'o ye législative ye parce que an tɛn'a ɲini ka kɛ maire an b'a fɛ k'a ɲini ka kɛ député de ye mais an ka mouvement fana bɛ taa maire kalafili min nalen mɔgɔw b'an bolo denmisɛnninw na minnu ni u ta ye minnu ta ye tiɲɛ ye minnu ta ye fasoko ye an bɛna minnu dɛmɛ élection communale nata la mouvement tɔgɔ la o kɔfɛ député sigi yɛrɛ fɛnɛ eh, ni ne yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔw ka laɲini fɛ jeunesse y'a laɲini n ka mɔgɔbaw caman y'a laɲini n bɛ n ka o yɔrɔnin na n bɛ foli kɛ n limanaw ye n'o ye n ka chɛfuw ye minnu ye minnu ye n ka conseilw ye donc n bɛ foli k'u ye u caman y'a fɔ n ɲɛ na vraiment il est temps n yɛrɛ fɛnɛ kan ka n kan bɔ ten nɔ donc n'ala ni kira ye an si jɔ ka kɔnɔ transition prolongé la o a ma prolongé o élection législative kɔni mana na dɔrɔn k'a fɔ buguni denmisɛnninw ye k'a fɔ nafadugukaw ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye bi ye van premier yɛrɛ fɛnɛ bɛn'i kan bɔ sisan élection législative nɔfɛ an gagnera o in ex a bɛ a bɛ an ma an ma an ma an jɔyɔrɔ fin fasoko la an ma gagner o a bɛ kɛ expérience y'an bolo an k'an fasa mais mɔgɔ tɛna an bagaba mɔgɔ tɛna an nasiran parce que k'an bɛna an présenter législative la an kɔni ka laɲini ye min ye ka taa buguni défendre ka taa buguni sɛnɛkɛlaw défendre ka taa buguni mɔnikɛlaw défendre ka taa buguni bololabaarakɛlaw défendre ka tila tuguni ka buguni kanu don buguni denmisɛnninw na k'a fɔ k'a fɔ ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ani i mana bɔ yɔrɔ min na i faw bɔra yɔrɔ min na i mana bɔ yɔrɔ min na o kan ka kɛ fierté de y'i bolo donc euh, dugu si tɛ yen nɔ min image ka ɲi mais buguni dugudenw de bɛ dugu image ɲɛ aw i comportement i tagamacogo i kɛcogo ani i ka lamɔ cogo o de b'a to k'a fɔ i bɛ bɔ dugu min na i bɛ se k'a defan k'a yira k'a fɔ mɔgɔw la k'a fɔ olu ye tɛmɛlen ye an mɔgɔw n'an mɔgɔkɔrɔw ko olu tun ye image dɔ di anw yɛrɛ de b'o image wuli ka bɔ yen nɔ sisan gauche dɔw fɔ an ɲɛna et il me disait toujours c'est mon président éternel en politique il me dit toujours Van faire il faut faire la politique par le langage de la vérité Van i bɛ politique kɛ n'i bɛ politique kɛ a kɛ tiɲɛ sira kan a kɛ dalakanya i hakili to i dalakan na n'i bɛ politiki kɛ donc n b'o de sira kan fo bi ni mɔgɔw dɔw peresera na mais ko bɛɛ n'a kuma ala mana min latigɛ don min na o bɛ kɛ o don donc bi bi na c'est officiel van a commencé à travailler n ye baara daminɛ sur le terrain je vais être candidat aux élections législatives qui viennent ni ala ni kira sɔnna a ma Ah, o ye i k'a dɔn k'a fɔ élection législative ye an b'a dɔn o ye wasaden bulon kɔnɔna ye nka o n'a ta o ta jamana eh, ɲɛmɔgɔsigi bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔla ni i da magara a la dɔɔni i ka kuma kɔnɔna na nka an bɛna dɔn k'a fɔ yala eh, i k'a dɔn k'a fɔ eh, cɛbɔ dɔ b'i bolo i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔsigi nata la wa ok alhamdulilayi rabil alamina balew question fana diyara n ye trop président sigi nata la mouvement ɲɛda kura bɛna mɔgɔw lajɛ kandidaw lajɛ ka parti politikiw lajɛ minnu ka programme ye programme halala ye minnu ye hɔrɔn ye minnu ye eh, jamana jɔlaw yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ se k'an ka dɛmɛ lase min ma an bɛ se an bɛ an bɛ tugu o tigi de nɔfɛ min ta ye faso jɔ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ tugu o nɔfɛ n'ala ni kira sɔnna an b'an tɛgɛ sin dɔ la k'o tigi dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo ye n'ala ni kira sɔnna pour que a tigi ka palɛ sɔrɔ parce que an ta tɛ eh, duguko kelen ye parce que an y'o fɔ an ta ye jamana kanu ye faso kanu ani du kanu donc du coup an bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ min ka programme ka ɲi min ye hɔrɔn ye maliyɛnw dalen bɛ mɔgɔ min na donc an bɛ an jija de k'an tɛgɛ jɔ o tigi la mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan sisan sisan sisan k'a fɔ candidat de bɛ van nin bolo ou bien van bɛ mouvement la ou bien van bɛ politi parti politique la o tɛ yen dɛ o tɛ mali fan si ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ observation de la voilà n bɛ observation de la tous les jours don o don mouvement dɔ bɛ na ou bien parti politique dɔ bɛ na ou bien président dɔ b'i wele ou bien ministre dɔ b'i wele ou bien parti ɲɛmɔgɔba dɔ b'i wele ko vraiment an accompagne ne tɛ mɔgɔ si accompagne fo kow ka sigi sen kan ni kow sigira sen kan k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin tigi bɛ se ka ko kɛ buguni ye ni ala ni kira sɔnna nin tigi bɛ se ka ko kɛ mali ye nin tigi bɛ se ka mali basigi directement an b'o tigi accompagner hali n'a sɔrɔ an bɛ se ka wuli ka s'o tigi ma c'est comme n ka eh, mɔgɔ ma ne ka alu bubakar jalo adp maliba vice président wa président ne y'a dɛmɛni min kɛ mɔgɔ caman ɲɛ na ko n y'u dɛmɛ ni eh, ko wɛrɛ de ne yɛrɛ de wulila ka s'olu ma donc sanuko tɛ wariko tun tɛ a ma dɔrɔmɛ di yan ne ye min don a la a m'o di ne ma ne ma a ma foyi yɛrɛ di ne ma ne taara conviction de parce que pour moi ale de tun bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la o kelen de don ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ a tigi bɛ se mɔgɔ min bɛ se ka jamana jɔ n bɛ tugu o de nɔfɛ ka essayer k'an ka mouvement bila en valeur avec la personne an bɛ se ka jamana jɔ cogo min na an bɛ se ka dɛmɛ min las'a ma n b'o dɛmɛ las'a ma parce que anw ta ye fasoko de ye dɔwɛrɛ tɛ n ta ye fasoko ye jamana ka basigi sécurité ka na fan bɛɛ fɛ ni candidat min bɛ se k'o kɛ y a pas de problème on va je vais aller le voir n b'a tigi dɛmɛ cogo min na n b'a tigi dɛmɛ ten voilà n hakilina o de ye quoi ayiwa e, i ka dɔn k'a fɔ an ka jɛmu bɛ ɲini ka na se i ka dɔn k'a fɔ a kuncɛyɔrɔ la nka o n'a ta o ta a y'a da maga fɛn dɔ la qui est très sensible ni o ye lakana ye an b'a dɔn bi buguni e, i ka dɔn k'a fɔ attaque cayara mali fan tan naani fɛ dugu kuturuw bɛ jeni i ka dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ bolo min kan bi a bɛ anw yɛrɛ siran an minnu ye kunnafonidilaw ye i ka dɔn k'a fɔ o kama an tɛ se ka wuli ka bɔ nin kɛnɛ in kan fiyewu ni an ma a ɲininka i ka dɔn k'a fɔ dugu yɛrɛ ka lakana tagabolo la a hakilina ye mun ye a ka se k'o fɔ an ye ani solution jumɛn b'a bolo i ka dɔn k'a fɔ buguni yɛrɛ lakanali la ala ye merci buguni siti c'est à dire euh, ne delila ka video dɔ kɛ a ma mɛn yɛrɛ parce que buguni pk attaquelen n ye video dɔ kɛ a video ye mɔgɔ caman y'a lajɛ parce que n'i y'a jateminɛ n'i bɛ don buguni Et que c'est un décret ou je sais pas, ou c'est une décision communautaire. Donc, ko k'a fɔ a fɛn barrière dɔ wuli ka bɔ dugu cɛ ko barrière ka ca quoi c'est à dire poste ninnu ka ca donc euh, n ko o bɛ se ka kɛ o mais le Mali c'est un pays souverain a kana kɛ poste de a kana poste de contrôle kɛ mais a ye poste de sécurité kɛ walahi Buguni donda filɛ nin ye bɛɛ ɲɛ b'a la Buguni donda filɛ bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ don buguni i b'a fɔ ko i tɛ ka don dugu la i bɛ na don welesebugu la i b'a fɔ i tɛ ka don dugu la banditw bɛ se ka bɔ côté ni fan bɛɛ fɛ ka don buguni a ka n'u mago ɲɛ ka taga il y a qu'un seul poste de sécurité à buguni min bɛ buguni fo buguni bɔda la i bɛ buguni ban de fɔlɔ ka sɔrɔ ka tag'a ye sikaso sira la est ce que est ce que u bɛ mɔgɔ jigi sigi est ce que u bɛ mɔgɔ hakili sigi o ye bugunita dɔrɔn ye 51 personnes a ma mɛn o sara u y'a attaque attaque u taar'u attaque dugu komi y'a fɔ cogo min na dugu kuturu bɛ jeni c'est pour ça que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ est ce que jeunes minnu bɛ ka fɔ bɔ jeunes minnu bɛ ka instrumentaliser est ce que ils ont conscience à ça mɔgɔ ni bɔlɔ bɔtɔ walahi dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ kelen ni bɔra a kan ka kɛ affaire d'état de ye mais mali la bi ni bɛ bɔ i b'a fɔ ko foyi tɛ c'est à dire i b'a fɔ ko shɛ mɔgɔ bɛ sa mali la dɛ i b'a fɔ ko shɛ c'est à dire kariw bɛ mɔgɔ faga i b'a fɔ ko shɛ shɛ foyi tɛ bɔ a la ee mɔgɔw bɛ attaquer u bɛ bɔnɛ u ni na u ka biyɛ gansan nɔfɛ biyɛ u ka biyɛ gansan nɔfɛ fosi tɛ bɔ a la ee jadisiw b'an kan fɛn bɛɛ b'an kan cɛ mais mɔgɔ les gens n'ont pas conscience en ça u b'o la u bɛ boliboli la eh, politiciens nɔfɛ u bɛ taa c'est à dire ne bɛ fɛn kelen fɔ dɔrɔn jeune i b'a miiri k'a bila i kun na k'a fɔ walahi lahara i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ ye tuma min na n'i ye jamana janfa ka tugu nkalon kɔ k'i ɲɛ jɔ ala la ni kelen valeur ka bon kojugu o de kosɔn kuma dɔ la dɔw b'a fɔ ko non ko n ka tempérament tempérament ko tɛ dɛ bɛɛ ka kɛ faso kanubaga ye bɛɛ ka kɛ faso lakanabaga ye

ça ne rassure pas ne ka politiki yɛrɛ kun ye ninnu dɔ ye ka fɛ buguni siti c'est à dire c'est pour dénoncer tout ça là maliyɛnw ka an ka sɔn an yɛrɛ la a kana kɛ dɔrɔn parce que bala ye fagali bɛ kun kan bi aw ka du kɔnɔ ko e de kan ka ressentir non maliyɛn bɛ ten de il faut que fagali ka kɛ ou bien saya yɛrɛ ka kɛ hali maliyɛn ka so pour que maliyɛn ka conscience sɔrɔ ko saya bɛ ka kɛ maliyɛn y'o de f'i ye maliyɛn bi kɔnɔntɔn bɛ sa kɛmɛ bɛ sa i b'a ye boîte la Bamako, an bɛ k'an ja comme si rien n'était parce que c'est pas ta famille, c'est pas ta famille. kari ye mɔgɔ bi naani ou bien mɔgɔ bi duuru kɔ faga la même i b'a sɔrɔ o don bɛɛ bɛ k'i ja mali kɔnɔ yan mali yɔrɔ tɔw la comme si nous ne sommes pas de, du même pays il faut k'o de ka dabila il faut que maliyɛnw de ka sɔn yɛrɛ an ka matériel bɔ devant an ka humanisme na devant c'est à dire fo n'an ma b'o kɔnɔ mali ne ɲɛ tɛ mali la quoi fɔlɔfɔlɔ danbe hɔrɔnya adamadenya o de tun b'an bolo mais bi bi in na wari wari sanu wari wari wari or que wari ye jɔn ye wari ye adamaden de ye adamaden de wari dilan adamaden bɛ sanu dilan adamaden bɛ jamu dilan jaman dilan donc du coup an ka mɔgɔya ta an bɛ nin bɛɛ sɔrɔ mais maliyɛnw ɲin an jeunew an jeunew de ɲinɛnen don kɔ ka taa an toro eh, eh, nafoloko de kan i tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye nata bolo i tɛ se ka i hakililan di nata bolo i kɔni bɛ ye ten dɔrɔn comme fou bilayi n'i ye ala sɔrɔ a b'i don jahanama kɔnɔ direct fasoko ni ala ko tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na bilayi pour la sécurité maliyɛnw k'a lajɛ bugunikaw k'a lajɛ an ka sécurité ni an ka rétabli poste de contrôle ka rétabli buguni donda la poste de sécurité disons buguni donda la ala kama u k'a kɛ autorité k'a kɛ ala ni kira kama u ka buguni donda u ka checkpoint sigi mobilitigiw mana don mobilitigiw bɛ don ka bɔ kɛ u ka se ka contrôler maintenant e b'a dɔn sécurité bɛ anticiper de mais mɔgɔw an maliyɛnw ta yɛrɛ ni attaque kɛra tuma dɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ de bɛ yen or que c'est pas normal c'est pas du tout normal aw kan ka sécurité anticiper de la guerre là ça se prépare mais anw ta ye non ni wala a lajɛ kɛ tile fila ni min na n'u taara ataki kɛ pk ataki mɔgɔ dama mɔgɔ duuru mɔgɔ joli sara la ce jour là o tile fila o bɛɛ ho ha ho ho ha ho non c'est pas ça mun de bɛna kɛ pour que ataki kana kɛ est ce que hali sɔrɔdasiw ni polisiw ni gendarmes ninnu bɛ yen est ce que olu yɛrɛ hakili b'u yɛrɛ ni na

ala b'u sara ko applaudi la maintenant asimi aussi ils ont tenté ka taa kantigɛ k'a égorger mi c'est à dire mɔgɔ minnu y'a instrumentaliser fɛnɛ u bɛ u bɛ taa ala sɔrɔ u ɲɛ mais c'est des c'est des messages très forts au peuple malien ouais. ko e min mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi duuru ou bien mɔgɔ bi wɔɔrɔ mɔgɔ ba kibilen bɛ ka mɔgɔ kelen min sécuriser mɔgɔ kelen bɛ ka na fo misiri kɔnɔ ala ka yɔrɔ la ala fana ka yɔrɔ sécuriselen don parce que mɔgɔ t'a miiri k'a fɔ k'i bɛ don hali ni eh, sɔnfaratigɛla ye misiri kɔnɔ mais ka taa seli donba fɛnɛ yafa don ka taa k'i bɛ président kantigɛ ça veut dire que quoi a jateminɛ dɔrɔn e ka e ka jaabi b'i yɛrɛ bolo ko e n'i ka denbaya u bɛ se ka taa aw bɛɛ kantigɛ parce que e, e sécuriselen tɛ mais lui il est sécu c'est l'homme le plus sécurisé au Mali Asimi euh, mais sɔrɔdasi fɛnɛ don ils ont intenté ils ont tenté ka ale égorger donc c'est un message fort pour le peuple malien pour la jeunesse jeune minnu bɛ ka instrumentaliser ka bɔ waa kelen ni waa filaw kama k'u ka denbayaw bila en danger aw bɛ taa aw bɛ t'a ɲɛfɔ ala ɲɛkɔrɔ kuma y'o de ayiwa ee a bɔra ka van premier ka message de mɛn sisan a bɛ t'a ɲɛfɔ ala ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ mali denmisɛnninw an k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ mɔgɔ kelen kunko ye parce que lakana bɛ fɔ fɛn fɛn na an bɛɛ lajɛlen bɛ o kulun kɔnɔ ni o kulun binna wagati o wagati i k'a dɔn k'a fɔ o su bɛ caya ala k'an kisi o ma ala ka mali bɔ a bɔda ɲuman fɛ n balimaw hali bi an ka jɛmu a bɛna se a laban na eh, n balimakɛ modibo kone eh, van premier ni o ye mouvement ɲɛdakura eh, coordonnateur général ye yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan fo ka taa se buguni ka denw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna na donc eh, n bɛ ala fo ka kira fo k'an fa ni baw fo donc ka buguni cɛ ni muso fo ka aw yɛrɛ yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnyana buguni siti ka buguni siti fo kɛrɛnkɛrɛnyana kosɛbɛ parce que aw b'a permettre fɛn fɛn toutes les activités fɛn fɛn bɛ passer buguni yan mɔgɔ bɛɛ b'a ye a sɔrɔ nɛti kan k'a ɲɛfɔ eh, bugunikaw ye minnu bɛ kɔnɔ minnu bɛ kɔ kan bɛɛ k'i jija k'u hakili to buguni na k'u kɔfilɛ buguni na an k'an jija an ka goshe su an ka kunnawolo ala ka hinɛ a la an ka an ka kunnawolo jumɛn a y'a ka vie consacré buguni ka développement la anw fɛnɛ jeunes an jɔyɔrɔ ye min an ka denbaya kɔfɛ an k'an jija an k'o kɛ buguni ye quoi donc ka buguni cɛ ni muso fo kuma fɛnɛ ka gɛlɛn ni n donna min gasi la o tigi bɛ se ka yafa n ma mais a dabɔra min kama dɔrɔn o ye faso jɔ kuma de voilà donc yafa deli ye adamadenya tagabolo de ye sinon an ye minnu fɔ an b'olu de kan en réalité ni a ma bɔ ala ka kadiri kɔnɔ dɔrɔn ka tama ta mɔgɔ n'a ma taa mɔgɔ ka jimi sira fɛ bon a bɛ se ka kɛ i jogo don sinon en réalité ni ala ko don dɔrɔn an b'an maintenir o kan mais an bɛ hakɛto ɲini kuma la komi si ni an donna mɔgɔ min gasi la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka mouvement ɲɛda kura bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ bɛɛ ye ko mouvement ɲɛda kura dayɛlɛlen don bɛɛ ye bɛɛ k'i jija u ka na an ka faso jɔ ɲɔgɔn fɛ vraiment ala ka transition ɲuman ban ala ka hinɛ tagabaa bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ tora maliko la ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka sankɔrɔta di an ni bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup d'accord merci beaucoup i b'a fɔ a bɔra k'a mɛn sisan moribo kone a bɔra ka a ka message laban di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma o b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fa jamana in ka ɲɛtaga la o fana de kama anw fana an wulilen don k'an jɔ ka se ka kunnafoni di anw jɔyɔrɔ ye o de ye parce que o de fɔra ko yanni i ka i yɛrɛ yanni i ka i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko i ka jamana ye mun kɛ e ye i k'i yɛrɛ ɲininka e ye mun de kɛ i ka jamana ye o kama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka biriki den kelen ta i ka biriki ta n'i bɛ se ka ji de soli ji soli n'i bɛ se ka pelu de ta pelu ta ni e yɛrɛ bɛ se politiki de la o tuma na don politiki la n'i bɛ se kuma de la o tuma kuma cɛɲi kuma min bɛ jamana jɔ o ka bɔ i da kɔnɔ donc o de kama an kun sera an balimakɛ moribo kone van premier ma mouvement ɲɛda kura o coordinateur général buguni kɔnɔna na yan nɔ donc bi an b'a fɔ aw ma a k'an bɛn ni jɛmuɲɔgɔnya wɛrɛ ma City, la case qui s'émerge. Qui s'émerge.